amene ayimira chipani cha dpp kuphatikizanso president kapena kunena kuti presidential candidate amene adzayimire chipani cha dpp mchaka cha mawa 2025 convention imeneyi tinakasankha Prof. Arthur Peter Mutharika kuti akhalenso presidential candidate komanso ngati presidential bearer wathu mchaka cha mawa masankho a 2025. Ku DPP tinasankha Prof. Arthur Peter Mutharika convention kuti akhalenso president wa chaka cha mawa komanso kuti alamulire dziko lino pa zifukwa zitatu zokha. Number one, Amalawi tidapanga chibwana pofuna kuyesera utsogoleri Atabwera achakwera kudzatinamiza muno mmalawi potengera kuti uyo ndi m'busa angasinthe dziko lino amalawi adawapusitsa tinaphonya ndikukasankha achakwera kutaya professor arthur peter mutharika pachifukwa chimenechi ife tinena amalawi kunena kuti iyayi ife ngati achipani cha dpp Ndi bwino tisankhenso Professor Arthur Peter Mutharika kuti atiyimirenso chaka cha mawa ndi cholinga choti apitirize ntchito zimene anaziyamba zimene sanamalize iyayi. Monga mukudziwa kuti mu nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika Azimayi, azibambo, tonse timavala zovala zoyera chifukwa choti sopo anali wotsika mtengo. Anyamata, ndikukumbukira ogulitsa magalimoto, Prof. Arthur Peter Mutharika, anayankhula atapita ku UNGA. kunena kuti anyamata ake kuno akugulitsa magalimoto ngati nthochi chifukwa yonena kuti forex inali pena paliponse ndipo simkavuta koma tikaona boma la chakwera atalowa mboma atatinamiza china chilichonse chasokonekera si choncho Chifukwa chinanso chimene tidasankhira Prof. Arthur Peter Munthalika Convention ndi chifukwa chonena kuti fertilizer nthawi ija anali pa 17,500 koma only chaka chimodzi ya Chakwera fertilizer anafika pa 80,000 pa 100,000. Koma ngati mukukumbukira iwo a Chakwera ankanama kuti fertilizer yo kotenga amadziwako Ndipo adzatsitsa, adzamuika pa mtengo wa 4,500. Nanga tikugula fertilizer ndi 4,500? Zifukwa zimenezi, ife a dpp tinakhala pansi, tinakakamiza adad kuti ayimire chifukwa chonena kuti Adadi ali ndi experience yoyendetsa dziko lino la Malawi. Chifukwa chimene tikufunira Adadi kuti ayimirenso chaka cha mawa, Adadi ali ndi experience yoyendetsera dziko lino. Alipo anthu ambiri amene akufuna u president koma tisapangenso ma mistake. onena kuti tiyese. Tikufuna munthu amene amadziwa kuyendetsa kale dziko lino amene ali Prof. Arthur Peter Muntharika. Chifukwa china chimene tasankhira Prof. Arthur Peter Muntharika nchonena kuti mwaona misewu imene yamangidwa muno mtauni eti? anayamba adad pa interchange area 18 kumanga misewu ya mmwamba ina yodutsa pansi 2019 mapulani onse imene mukuona misewu ili mtawuni muno anayamba ndi adad a mcp anapangira nkhaza adadi kuyambitsa mademo Kuwalanda boma chifukwa choti a Chakwera ankaona ngati kuti atsekula misewu ndi iwowo. Koma ndikufuna ndiwatsimikizire a Chakwera kunena kuti misonkhano misewu imeneyi adadi atsekula okha chaka cha mawa. DPP woye! Monga mukudziwa akuluakulu, kunena kuti Prof. Arthur Peter Muntharika ndi president yekhayo amene amakonda achinyamata muno Malawi, amene amalimbikitsa ntchito za achinyamata muno Malawi. Prof. Arthur Peter Muntharika ndi yekhayo amene analimbikitsa kumanga ma technical colleges muno Malawi kuti achinyamata tiphunzire ntchito za manja kuti tizizidalira patokha koma abwera a mcp adanama a chakwera kuti adzapereka ntchito 1 million alemba ntchito 1 million mapeto ake achotsa anthu ntchito zambirimbiri si choncho Kodi kunakhala kuti a Chakwera m'Malawi zinthu zikuyenda bwezi ana ana akuthawa kupita ku Israel? Ayi. Koma ifetu kuno Malawi umphawi mavuto achuluka ndichifukwa chake a Malawi ambiri achinyamata ambiri akupita ku Israel. Kodi nthawi ya adadi alipo achinyamata oti athawako? Ayi. Achinyamata ambiri sanathawe nthawi ya adadi chifukwa choti adadiwo Anapangiratu ma plan achinyamata kuti achinyamatawo akhale ozidalira paokha. Boma la Chakwera likulephera kupanga zokuti anyamata athandizike. Dpp woyee! Ine pano amalawi mukundiona muli pano anthu akwa Chinsapo komanso amene amalawi amene mukuonera pa times Ndine chitsanzo kuti dpp motsogozedwa ndi Prof. Arthur Peter Mutharika amakonda achinyamata. Kwa nthawi yoyamba Prof. Arthur Peter Mutharika komanso chipani cha dpp kupanga promote anyamata ku chipani cha dpp. Mwandiona ine pano ndine Vice President wachinyamata ku dpp. Nanga tikapeza kwinako? A Chakwera, mcp ndi boma lawo samakonda anthu aku Lilongwe iyayi. Samakonda anthu aku Lilongwe amanama kwambiri. A Chakwera panopo boma linolo akuyendetsa ndi anthu aku Dowa. A Chimwendo Dowa, Colleen Zamba Dowa, Sam Kawale Dowa. Amene akuoneka kuti iwowo nde madolo a boma lino. Kodi zonsezi ndi zoona? Moti akuluakulu mukundiuza tonsefe Tizilamulidwa ndi achimwendo? Zimenezo mungavomere inuyo? Dpp woye! Lilongwe ayikana. Alipo anyamata amene anagwira ntchito kuthandiza a Chakwera. Mpaka pano boma likupita ili olo Nissan sanawone. Achakwera ndi munthu wankhanza. Mulamu wawo Lobin Lowe, Lobin Lowe mulamu wawo anachotsa unduna pa nkhani yopusa yeniyeni. Amene ndi munthu odalira? Dpp woye! Ndimafuna ndikambeko pang'ono nkhaniso ya masankho. Anthu ife tikuyenera kuti tikalembetse eti? Ngati tifuna kuti Prof. Arthur Peter Muntharika tikuyenera kuti tikalembetse mkaundula wa mec komanso nrb. Tinapita ku khoti kukadandaula. kukadandaula kuti anthu sakulembetsa moyenerera, khoti linagamula kunena kuti pamene pali a mec pazikhalanso a nrb pompo adzimanga legisita side by side koma zimenezo sizinachitike sichoncho akunama a nrb komanso kudandaulanso mashini a sisimatiki Machine amenewo akuti ndi amene afuna abele mavoti sichoncho? Ndimafuna ndikuuzani mawawa zitani zitani achakwera chaka cha mawa kuchoka m'boma. Dpp woye! Tayesa zonse safuna kupanga eti koma polofesa ndi president yekhayo amene odekha muno malawi a mcp anakapanga mademo kupempha kuti achotse jane ansah sanamchotse jane ansah jane ansah anamuchotsa dpp woye pano anthu akudandaula za anabelo mtalimanja kuti ndi mwana wa tembo akukwanika kumchotsa akufuna chilungamo koma ife pano ndikufuna ndikuuzani kunena kuti kumwamba mulungu ndi wamkulu kwambiri amene akudziwa mmene amalawi akuvulalira ife chaka cha mawa motsogozedwa ndi mulungu ndikudziwa kuti mulunguyo atilowetsa mboma dpp oye mulungu anayamba walepherako Dpp woye! Mulungu anayamba walepherako? Ine ndikunena kuti Mulungu atilowetsa ife m'boma chaka cha mawa ndipo Prof. Arthur Peter Muntharika akhalanso President wa chipani cha dpp chaka cha mawa.

Ifeyo talephera sichoncho? Koma tikufuna Prof. Arthur Peter Muntharika akhalenso m'boma sichoncho? Ndiye a Dad akuonera apa ndikuona akundilemba message ero sakuona omwe akweza m'manja iyayi. Takwezani manja m'mwamba tata akuoneni. DPP woye! Ndiye ndikufuna a Dad atsimikizire kuti chaka chamawa tavotera. A Dad tavotera. Tavotera Dad.

Komano muzonse ife tidalire ndani kuti tidalire ndani kodi? Tidalire ndani kodi? Ndi Mulungu chaka cha mawa tiwinanso mapu- tiwinanso chaka cha mawa sichoncho? Ndiye ndikufuna adadi adziwe kuti anthu a DPP ndife anthu opa Mulungu sichoncho? tikwezere manja mwamba komanso ndifuna andiikire nyimbo imodzi ya uzimu tingoyimba nyimbo imeneyo tionenso zinthu zinazo Msonkhano uli tseke. DPP woye! A DJ ngati mulipo apa ndikufuna mundiikire nyimbo imodzi ya Lloyd Phiri imene amanena kuti mzimu woyera mzimu woyera utsike pano DPP woye! Taika nyimbo imeneyo mzimu woyera.

Dpp woye! Kodi Ambuye amanama? Tiyankhe mwamphamvu uko. Ambuye amanama? Kodi mukundiuza kuti Chakwera ndi Mulungu wamkulu ndi ndani? Ndiye Chakwera akuti iye ndi m'busa koma Mulungu ndi Chakwera wamkulu ndi ndani?

Apapa tithokoze kwambiri kulankhula kwa vice president athu. Apapa ndiye pamapeto pa msonkhano wathu kuno kwa Chisapo amene ndimakupatsirani kuongolera zonse ndine Grace Stanley Kapute Deputy Regional Governor chigawo chino chapakati. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Tiwapemphe aja opemphera aja. Emo ndi mmene msonkhano wa Chipani cha dpp central region wathera kuno uh, ndi almost 20 minutes past the hour of 6 Kathy waona bwanji so- tisanafike mungatichezeke ndi agangata yes yes msonkhano unayamba mochedwa tu bwanji inachitika ndi chani msonkhano unayamba mochedwa
Pepani ndikupepese komano anthu ife tinali ndi whistle stop timazungulira mtauni monsemo mwina munamva njinga za moto pupupupu mukuzimva ukozo anthu amenewa ndi amene ankayenda ndi chilima koma pano apanga chiganizo chojoina dpp nde amafuna kuti aone- aonetse mtundu wa malawi kuti anthu amenewa abwera ku dpp nde anati iyayi sangopita ku msonkhano koma tizungulire mtauni muno ndichifukwa tinabwera mochedwa Koma konse timayendako ndithu kunali gulu la anthu osati masewera yayi. Ndi uthenga wanji umene munabweretsera wanthu kuno? Uthenga wanga wa simple. Anthu akuvutika muno Malawi. A mcp motsogozedwa ndi Chakwera adawanamiza a Malawi kunena kuti awavotere iwowo zinthu zidzasintha. Adati adzagula fertilizer mtengo wa 4500 pamene pano fertilizer 100,000. Adati adzadya katatu sakudya katatu. Adati anthu adzapeza ntchito ntchito sizikupezeka. Ndiye timadziwa zonena kuti adapanga mistake amalawi ndibwino abwerenso kwa professor Arthur Peter Mutharika kuti awavote chaka chamawa komanso kuti akalembetsenso Mwa- mwayamba misonkhano imeneyi ku chigawo chino chapakati taona munapita kwa mgona ah, munali ku mchinji Mu- mukwanitsa ndithu mpakana kukafika chaka chamawa mwayamba ndi mphamvu mukwanitsa to keep the momentum Cathy ndinakuuza ngati ukumbukira komanso abanda adakumbukiranso ku convention kunena kuti ine dzina langa Alfred gangata ndine maona ngati mwana wasine mwana ndine mwana kuzaka ndinozunguza sinauzunguza yayi koma ndimaganiza kwambiri ndifuna kukuza chimba chino mundimvesese komanso kwamene matipesesa chinthu ichi mcp boma lapita ndiyankhe funso lako ndikwanisa ndinapanga msonkhano kasonkhana kwa chiko convention tapitanso pa mgona unaona anthu ake ndimabwereramo tapitanso ku mchinji chimodzimodzi anayesa pa pamseu ndi kuika road block koma ndapita komweko tapanga msonkhano ndikubwerako apanso tapanganso central region inoyo ndiogawana ine ndine mchewa wakwathu ndiwakwathu waku central region waku Dedza ndifuna tigawane achewawo tagawe achewawo tagawe ena apite ku dpp ena apite ku mcp ndiye tione kuti amene akhale ndi mphamvu ndi ndani achakwera amachoka central region ine ngati vice president wa dpp ndimachokanso central region Ndiye ndifuna ndikuone kuti pakati pa achakwerawo ndi boma lawo ndine mnyamata mo ine gangata amene aoneka wamphamvu ndi ndani koma nokha mwaona kale mphamvu zimene zina- ndili nazo ineyo si zamasewera Kodi a mcp sangakwanitse msonkhano ngati umenewu? mwaona nokha ambuye opanda bano opanda chilichonse ineyo ndi mashini ineyo chakwera iyayiso yayi sindimdziwa yayi amene ndingamuope malawi muno ndi adadi Prof. Arthur Peter Mutharika ndi amene amakwanitsa zimene tikunena apazi, yekhayo.
A Malawi akavotere dpp pa September chaka cha mawa chifukwa chiyani? A Banda mukudziwa a Banda kunena kuti ndikubwezeni m'mbuyo munali ndi a Chakwera munkapanga ma meeting ma exclusive interviews munafunsa funso kunena kuti kodi a Chakwera mukunena kuti fertilizer yi mudzagulitsa ndi 4500 ndipo agreement ndinayo anayankha kunena kuti eh, nzoonadi chifukwa kunena kuti Kogulitsa feterezako amadziwako ogulitsa feterezawo amadziwa ndi adzasintha zinthu koma zoona zonena kuti achakwera ankangofuna kungowanamiza amalawi ncholinga akhale pampando azabe ndalama amabera apamu azanamize anthu anthu kuphedwa mosatetezeka ndi nthawi ya dpp kunali chitetezo chakudya chinali ponseponse anthu amapeza ndalama forex inalipo muno mmalawi Nde zifukwa zokwana anthu avote dpp nzimenezozo abanda.
Mukachoka pano mulowera kuti? Tipita ku Nkhotakota week yamawa yomweyi, week yamawa yomweyi. Sunday likubwera tipita ku Nkhotakota, Sunday likubwerali. Mukaona anthu akubwera mmene chikhamu mmene akubwereramo zikupatsani kulimbika mtima kotani? Nde mphamvuzo zimenezo sapanga aliyense zimenezi iyayi, koma ngokhawo amene ali ndi mphamvu za Mulungu. amene akutsogozedwa ndi mulungu ndi amene amakhoza zimenezi kodi inu ndi ngopemphera ine ndimapemphera muthondiona ngati gangata amene mumandionera inuyo koma A- a- a- ndima- ndimakuona ndi banja muthondiona mwina ngati ozunguza mangaonera apapo koma sindozunguza iyayi yes cathy anthu koma brian mwina asanapita gangata kunjako amayankhula dzulo lonse anthu amatifunsa akapanga msonkhano pa unicef ground kwa chinsapo bwalo limene lija ndilofunika apresident achipani osati gangata Amati- ama- gangata wachepa amati simungadzadzitse bwalolo. ali bwalo lija sakadzadzitsa achepa inuyo ndinena kuti ndimayankhula mwamatama kuti munthu ndimatha nthawi zonse ndimayankhula mwamatama ku convention kusenso ndinena kuti ndiwina ine ndimatha ndibwaso maonena kuti ngati akundiona a mcp pakali pano ndamazo abadya angotengera ndama zawozo asamale chifukwa chaka chamawa ndidzawamanga bomali sapanga defend boma ife tikutenga dpp chaka chamawa anthu amene adzadzira pano ndikuonesa mkwiyo amene kunena kuti iwowo boma atopa nalo la mcp mwaona kunena kuti anthu adzadza apapa kutipanga support ndithudi mawu anu omaliza kwa anthu aku central region masupporters a chipani cha dpp ndi wotani pamene tikumaliza our live broadcast madzulo ano mawu anga ndi a simple kunena kuti apitilize kutsatira chipani cha dpp dpp yadzuka central region tayidzutsa si mmene inali nthawi yonse panopa mukutha kuona kuti anthu akubwera ma structures onse adzutsa chipani cha dpp komanso nkuona kuti anthu asadandaule za nkhani za security yayi ifeyo tigwira ntchito motsogozedwa ndi profesa Arthur Peter Mutharika. anthu adzibwera mu misonkhano yanu mosaopa kalikonse nde taonani panopa abanda anthu akuganidani pakali pano nthawi yanji pakali pano Ndipo nthawi yanga pano ndi 28 minutes past 6. Tigwire tikupanga msonkhano molimba mtima. Palibe sakatigundagunde iyayi. Chifukwa boma lapita. Boma lapita. Lapi- lapita Muwamve mawu angawo Brian. Lero date 10 November. Lero date 10 November. Date lero 10 November. Mwatira Brian. Cathy Maulidi mulembe. Musunge clip imeneyi. Boma la MCP lapita ine ndikulumbira ine apa. Mawu anga muwagwire. ndikulumbira ine apa boma la mcp lapita ife boma tatenga mundimvetsetse mawanga ndi oopsa kwambiri sindimayankhula zinthu zosatheka mandosabala abanda ndimayankhula zimene ndikudziwa zinthu zichitika boma la mcp lapita ndipo asadzinamizenso yayi i know what i'm doing we know what i'm doing zosakumangazo kaya ndi ma systematic machine akunama sizitheka zimenezozo yayi china chilichonse imakhala ndi nthawi ndi malire ake akumangazo zikhala ndi nthawi yothera nthawi yotherayo pamene pamene athere
chabwino Ayi, tathokoza Gangata. tikuthokozeni kwambiri bambo Zikomo Gangata. kwa- Zikomo kwambiri zikomo kwa basi. pameneponso ndiye ah, mmenemo ndi mmene tachezera ndi bambo alfred gangata mawu anu ah, omaliza cathe
amayankhula gangata kunena kuti ah, pano kwada koma anthu akanali pano Yes. iwo onse sanachoke pano zimenezonso ndimanena ndekha tili mgalimoto muja kuti misonkhano ya ndale makaka ikafika nthawi ino ya kampeni brian msonkhano umafunika uchitike msangasanga anthu Yeah. achoke pamalopo Yeah. Ah, chifukwa nthawi zambiri pamatha kuchitika mwina